ee ndị be anyị anyị sị ka e metọpụ ife anyị bidoro ụnyaahụ Mbaka na Ebuka Obi hmm. ndị Igbo ajụgo m ndị Igbo kere ife unu chọrọ asị m ka m jegasịa eh, m reactịa to ụfọdụ comments ka m wee gawa o nwere onye sị ụka abụrọ investment eh, mana m sị ka m jụọ onye a sị na ụka abụrọ investment mana ụka na-akpụta investment asịgo m gị ka m nye gị assignment jegodu na Lagos Ibadan expressway ị baa na Redeem ị negharịchaa anya ị negharịchaa anya ife na-eme n'obodo ahụ ebe ahụ nọ ma ebe ahụ Mountain of Fire chọọchị nọ MFM Prayer City ị negharịchazie anya bịa gwa m na ụka abụrọ investment ọ bụrọ matter of sọsọ ụka ibi ebe ahụ biznes niile n'ebe ahụ ndị azụmafịa ọ dị ka onye skuulu nọdewere a sị na nnukwu institushọn nọdewere gị ị zụkata afịa ebe ahụ na-akpọ esi ọ na-eme ndị ọzọ asịrọ m na ọ just ofu chọọchị mba ụdị ministri aha ka ministri Ebuka Obi ọ ya-eme ndị ọzọ a na-agbata ebe ahụ ebe ife na-ekwo ekwo ka ndị mmadụ na-eje asịrọkwa m gị na any chọọchị mana asị m gị ife ife Ebuka Obi bi ebe a dị ka investment Ebuka Obi abụrọ just a chọọchị Ebuka Obi ministri buru ezigbo ibu obodo ọwụna lokal gọọmenti ọwụna Ebuka Obi ministri nọ na ọ ya-emepelili ọ ya-akpụta ọtụtụ azụmafịa ife ị ya na-eme wụ hey kee ka m ya-esi nwee shọpụ n'akụkụ ebe a kee ka m ya-esi nwee shọpụ ma ilodugasị ebe a jee na kilomita Lagos Ibadan expressway ka ị fụ ife Redeem na Christ um, Mountain of Fire na-eme maka ndị sị na ọhọ biznes ma onye sị gịnị ka m ji agwalụ ndị Igbo ọkwa na ofu aka lụta mmanụ o zuo ndị ọzọ hmm, ofu aka lụta mmanụ o zuo ndị ọzọ anyị emebugo ife onyonyo ebe a mbụ na-ajụ ndị mmadụ ọtụtụ ndị Igbo sị na Ebuka Obi ayaghị ebudata ụka ya n'Imo steeti anyị wee na-ajụ ha kelee ife unu chọrọ kelee ife ụnụ chọrọ ehe anyị agaghị akpọgasị ha afa n'ofu n'ofu mana ọ ndị Igbo ndị sị na ọ ebudata ụka ebe ọ chọrọ ibudata ụka kelee ife ụnụ chọrọ Ebuka Obi sị na Mbaka nọ n'Enugwu ọkụ na-ere ere nọ n'Enugwu Ebube Mmụọnsọ nọ n'Anambra ọ dị ka e nwekwu nke na-aza Oje na mmụọ n'Anambra ka ọ gbada Imo steeti mụnwa na-afụ ya na ife dị mma I'm not a follower of Ebuka Obi I'm not a follower of any of these people mana mụnwa na-afụ ya na ezigbo ife na-abịa be anyị m na-asị ndị na-agbachi kee ife unu chọ ofu onye jụrụ ajụjụ ebe a sị eh, na ya eji eme agriculture the land m sị kele ife ị na-eme since land tọbi land tọbi ebe ọ nọ ana tọbi o nweghị ife iji eme o luo ka ndị ụka bịara i cheta n'ị ya-eme agriculture ndị Igbo kele ife unu chọrọ ana m aka na-ajụ unu kele ife unu chọrọ ofu onye sị, if what anyone is doing is of God, no power can stop the fulfillment. Of course. Ka m gwa ụnụ aka m kwụ n'ife m na-ekwu achọ m ka Ebuka Obi gbadata ana Igbo achọ m ka ụka ndị Igbo headquarter ha dị n'ana Igbo ife niile ndị Igbo na-eme dịka m si wee kwu ụnyaahụ ụfọdụ sị hei na headquarter ife ụmụ ụka gasị nnukwu ụka kwesịrị ịdụ eba anyị na ofu ka ọ na-achọ ịbịa ụnụ na-agba ya mgba kele ife ụnụ chọlụ aka m na-ajụ ụnụ ndị Igbo kele ife ụnụ chọlụ ee mgbe m na-atụ ndị Igbo kele ife unu chọrọ e meanịhọ na ọ onye Igbo niile na-agbachi Ebuka Obi ebi ma ọ bụrụ na onye Igbo niile mana unu aghọtago ebe m na-eje ndị Igbo kele ife unu chọrọ ọ ndị Igbo ka m ma ekwu maka ọ site na ndị Igbo ka nsogbu a si dị kele ife unu chọrọ ọ ife mwute ọ ife mwute maka ndị na-asị na e yere use ana ahụ na a ka eji ana ahụ wee na-akọ ugbo unu na-echeta m ife na-eme na Sahara Desert anwụ na-achafusi ebe ahụ na-acha ka gịnị anwụ ebe ahụ na-ekpo ezigbo ọkụ na-acha ndị Afrịka amaghị ife eji eme ana tọbili etu o si wee tọbili ya na etu o si wee dị o luo ka ndị Germany bịara ebe ahụ mee solar hei aha na Afrịka hei ndị a abịakwa ndị ọcha abịakwa ndị ọcha abịakwa kelee ife unu chọrọ ama m na ndị Germany ya akwụ ụgwọ mana ụfọdụ bịazi na-asị ee ka achụpụ ndị ọcha ka achụpụ ha ndị ọcha pụkwa ị ka ha ama ife ị ya-eji ana ahụ mee maka ndị na-asị ee na a ka akọ nni eba kedu ife ị na-eche since ọ kịta ka ị ma na a ka akọ nni na